Ndị be anyị ndewokwanụ. Nke a bụ ụbụbọ nkeji abụọ n'ụzọ atọ nke onye isi ụwa ndị Igbo bụ omenka Ọkammụta Ejike Eze kpara n'ihe gbasara mwelite asụsụ Igbo. Ọkwa ya dị oke mkpa, biko tọọnụ ntị n'ala. Ka anyị na-akwado omenala Igbo.
Selem, selem, selem, selelem. Ihe unu na-eme n'otu a ga-ewelite asụsụ Igbo. ndewo Ah, ihe kacha mkpa anyị na-eme n'otu a bụ ime ka ndị na-amụ asụsụ Igbo na-eso iwu edepụtagasịrị eji wee na-akụzi asụsụ nke anyị na-akpọ ụtọ asụsụ ọ dị mma ka a na-agbasa ya bụ ozi na-ama ya mee ka ndị na-amụ asụsụ Igbo na-eso iwu e depụtagasịrị eji wee na-akụzi asụsụ nke anyị na-akpọ ụtọ asụsụ ọ dị mma ka a na-agbasa ya bụ ozi na-ama ya bụ ọkwa ka onye ọbụla ma na enwegasịrị iwu dị iche iche etu esi ede asụsụ dị iche iche ọ bụrụ na anyị hapụ ya sị onye ọbụla debe nke masịrị ya ị ma na a ga-enwe nsogbu anyị ga na-eso iwu dịka asụsụ ndị ọzọ si wee na-adịkwa ọ nya bụ ihe kacha mkpa anyị na-eme n'ụwa ndị Igbo ya bụ ịkwalite gosi ụwa niile gosi ọha na eze iwu ndị a dị iche iche e nwere otu anyị nwebulu mbụ a na-akpọ Society for Promotion of Igbo Language and Culture Mhm. mana ya bụ otu mechara nwụọ mgbe ọtụtụ ndị isi bụ ndị dịka nna ukwu FC Ọgbalụ mhm, ndị dịka Nolue Emenanjọ mhm, ndị dịka Nnabuenyi Ugonna ha mgbe ha nwụsịrị ọ dịka ya bụ SPILC soro ya wee nwụọ kemgbe a enwezighị otu ọbụla na-achịkọta ihe a na-eme na-ewepụta iwu eji wee na-ede asụsụ Igbo mhm. ọ nya mere ụwa ndị Igbo ji wee malite wee bido na-alụ ya bụ ọlụ a wee lụgide wee luo taa ya na ọgbakọ nke anyị na-eje ime kịta Mhm. bụkwa ụzọ ọzọ anyị si ewepụta ka ọha na eze na ndị odee na ndị ọkammụta ndị ọzọ malụ otu esi wee na-eme na-akwalite asụsụ na omenala Igbo Okay, onye ukwu omenka o- oke mmọnwụ ka ị bụ biko ọ bụ gịnị bụ ụtọ asụsụ Igbo
Mm. ndewo um, enwe- ụtọ asụsụ Igbo bụ nke a na-akpọ um, nsụgharị na bekee aha a kpọọ ya grammar Oh, grammar.
ah, Mm. ma ọ bụ syntax Syntax. Mm. ihe nke a na-egosi bụ na ọ na-enwepụta i- um, iwu dị iche iche Mhm. maka asụsụ ọbụla nwere i- iwu ah, eji wee na-ede ya nwee usoro eji wee na-ede ya Mhm. Aha. Ah, mkpụrụ okwu ọbụla nọ n'asụsụ nwere ọrụ ọ na-alụ Mhm. Aha. ya bụ ụtọ asụsụ bụ igosi ọrụ mkpụrụ okwu niile a na-alụgasị na ka ha ma na ka ha si ejikọ ọnụ wee na-ewepụta ya bụ asụsụ ka ọ dị elu ruo otu o kwesịrị ịdị a na-agụ asụsụ Igbo na nnukwu ụlọ akwụkwọ bụ mahadum
ọfụma ọfụma nụ a mụnwa sokwa na ndị gụrụ ya bụ asụsụ Igbo maka na ebu m mbụ ebu m ụzọ gụọ asụsụ Igbo ruo nzere nke bachelor's degree na mahadum University of Lagos a wee nwee ya nke a na-akpọ first class degree a gụsịa nke a wee gụkwa master's degree n'Igbo kwa na ya bụ mahadum Lagos kwa tupu m wee jebe ofesi wee jebe mahadum Cambridge nke dị n'England ebe m nọ gụbazia linguistics mana ya bụ linguistics gbakwasịkwara ụkwụ n'asụsụ Igbo nchọcha niile m mere bụkwa n'asụsụ Igbo mesịa na Cambridge wee si ejebe mahadum Ottawa dị na Canada hmm. wee gụtọpụzia nzere nke ukwu nke ndị bekee na-akpọ PhD hmm. na ya bụkwa linguistics a gbakwasịkwa ụkwụ na nchọcha nke e mere maka asụsụ Igbo o nwere ọtụtụ ndị gụgoro asụsụ Igbo agụgide ruo na nzere ya bụ PhD hmm. ma na mahadum Lagos ma na mahadum Nsụka mmadụ dịka ọkammụta Iwu Ikwubụzọ hmm. bụ onye nke nọ na mahadum Lagos ọ gụrụ Igbo gụruo ya na ya bụ PhD ya a na-akụzi hmm. asụsụ Igbo ruo na nzere phd Hey!
Ee, ya na na gụnwa bụ onye ukwu omenka nwere nzere ọkammụta phd n'asụsụ igbo Ọ ihe mere eme Hey! ndị be anyị unu ahụgo na onye anyị na ya nọ wụ mmọnwụ na ọ bụ ihe ya ka ị na-enye ya ka o merụọ akataka ya na agụ gbara mgba ị mago mmụọ dị ife a ị mago mmụọ dị ife a nna biko biko anyị ga-ege gị ntị nke ọma maka na anyị na-eche na asụsụ igbo alago wee bụrụ na anyị nwere ndị gụrụ ya ka ọ bụrụ akwụkwọ maka na anụrụ m na o nwere ndị China na-agụ asụsụ igbo ha bịasịa ha kụzibere anyị ihe anyị nna biko daalụ biko ka anyị na-agakwa n'ihu na nke a ọtọ- ọtọ- ọtọ mịa m isi ọ tọgburu m onwe ya na ọ bụ mmadụ ka anyị na ya nọ ndewo onye ukwu omenka ndewo Amalinze onye ọma
a bịakwa na mmemme unu na-eme unu kpọrọ ya ndị igbo na asụsụ ha n'afọ 2020 gawa kedu isiokwu unu Ndewo. n'ọgbakọ zoom nke a
Mhm. a isiokwu dịka i si wee kwuo bụ na anyị na-elebanye anya na ndị Igbo na asụsụ ha malite n'afọ 2020 wee gaba n'iru ọtụtụ ya bụ isiokwu a dịka enyi ị nwere ike ijide ya aka n'akụkụ ọbụla masịrị gị Mhm. ọtụtụ ndị ọka mmụta edego zitakwa akwụkwọ ha nke gbasara ihe ebe akụkụ omenala otu asụsụ si wee metụta omenala nwekwa ndị ga-ene ya anya na usoro asụsụ na ụtọ asụsụ dịka m si wee kwuo na mbụ nwee ndị ga-ene ya anya na agụmagụ nke ndị bekee na-akpọ literature ma iduuazị ya o ya bụ novel ma abụ ya bụ poetry Mm, ma ejije ya bụ drama mhm. ya na isiokwu anyị o nwere ọ gbara mpi ọ ebe ọbụla masịrị gị i si ebe ahụ tinye mana ọtụtụ ndị ọka mmụta etinyego akwụkwọ ihe karịrị iri akwụkwọ atọ na ise ka a ga-agụpụta n'abalị abụọ ahụ a ga-eme nzukọ a Mhm.
Ọ ga-ama- ọ ga-amagbukọ onwe ya kedu ihe ga-eme na ọgbakọ a nwere ike iwelite asụsụ Igbo. Ọgbakọ a ga-ekwalite asụsụ Igbo n'ụdị dị iche iche dịka m si wee kwuo ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'asụsụ Igbo ga-abịa wee gụpụta edemede nchọcha nke ha mere ya bụ hmm. research nke ha hmm. mere n'akụkụ asụsụ Igbo dị iche iche hmm. a ga-abịa gụpụta ya mgbe ọha na eze ga-egechazi ihe a anyị ga-ekwu onye ọbụla bịara ya bụ nzukọ ga-enwe ihe ọ ga-amụta na ya nke a bụrụ otu nke ịbụọ ọ bụrụzie na e mechaa ya bụ nzukọ anyị ga-achịkọta akwụkwọ ndị gbara ọkpụrụkpụ site na ihe ndị a gụpụtara wee bipụtazie ya n'akwụkwọ ọgụgụ nke ndị bekee na-akpọ journal a ga-agbasazi na mahadum dị iche iche tinyekwa n'ọba akwụkwọ laịbrarị dị iche iche ka ndị mmadụ na-agụ ya bụ ihe nchọcha ndị nke a ga-ewepụta ụbọchị ahụ ọ bụ ihe eji mara anyị bụ omenala ọ bụkwa ozuru apụta ọ bụ ikwuru abụ ka ọ dụ nna anyị ya